Ndị be anyị ekene m unu. This video you are about to watch is in Igbo language. So, a young man chọrọ ile nwa mmadụ. Ya na this girl na-eso. Ha decide ya ile nwa and ọ nya nwa tụtara alụlụ ka e lee this small child. So, ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị gee ntị. Enwere m two things m ga-ekwu at the end of this video. Yeah? Nwoke kee afa gị? Kwusie ike. Ikenna onye? Ikenna Ọsazi. Onye ebee? Akịrị Ọgbaru Local Government. Nwaanyị kee afa gị? Chimebere onye ebee? Chimebere who? Chimebere Ikpeazụ onye Akịrị Ogidi. ọgbaru bịa nwoke kee onye ke nwa bụ ihe nwa unu nwa unu madam kee onye mụ nwa ọ dịsi nwatara gị ime nwa ọ wụrụ ya nwoke kee ihe mere e ji jide gị ka unu je-ere ya ego ole ka ego ole ka e kwere unu 800,000 ee ka unu chọrọ ire nwa nwa nwoke kee onye wetara plan ka e ree this baby madam onye gwara gị ka unu ree nwa

E jidezie unu ebe ahụ ọ kwa eziokwu okay ngwa kịta ọ bụrụ na nna gị rere gị obi ọ ya-adị gị mma ọ gị nwatara nwaanyị ime nwa i wee chọ ire ya na-ekwusi okwu ike that boy you are very stupid na the boy deceive you i nwe ụmụazị ị lụọra nwaanyị ị mụtago nwa ị ghọrịrị onye a na-eyi anụ ya bi ị chọrọ ịnụ ya i wee chọ ị chọ ire nwa ọ mụtara account ahụ a chọrọ ịkwụnye the money kee onye nwe account ahụ kedu onye nwe account a chọrọ ịkwụnye the money na akaụntụ gị ụzọ ihe ịbụọ or ịtọ ka m chọrọ ikwu nọmba 1 ihe a bụ ụmụ nwoke anyị na-azụsisi kịta ife jukasịrị n'ụnọ kịta akwa anyị na-eso no more discipline enweghịzi ihe bụ kpachara anya nọrọ ana zụọ ụmụ gị ka ha nwee egwu enwere principle on livelihood ihe a bụ boys nnutosi n'ụnọ be anyị kịta o nwe onye ma ihe na-eme kịta o nwe onye ma na nọmba wan m chọrọ ikwu maka ya bụ mara ihe ị na-azụnite ihe ihe a na-azụ kịtazi onye mụ nwa nwoke a kịta i je na ọgọ ọ na-agọrọ the boy ị fụ ebe ọ na-agọchitere nwa ya ọ sị na nwa ya bụ catechist nwa ya jikwa bụrụ holy nweje nwa ya jikwa bụrụ nke a bụrụ nke ọzọ so ka anyị kpachapụ anya mara ihe anyị na-azụnite nwee discipline over your kids that is number one number two bụ ị mụrụ nwaanyị gbakwasa ya anya na-agwa ya okwu ma ọ ga-anụ ma ọ gara anụ o sie ike ị kpọkọta ndị ukwu na ibe ndị ikwu na ibe abịa gere ihe ị na-agwa nwa gị nwaanyị gwakwa ha na ọ nyekwana gị na nwa gị a napụkwana gị ino you know let people know and bear you witness that na ị trygo mana o kwero because e godu nwa mmadụ that is the second thing na number three bụ gị bụ onye na-ege m ntị ihe na-emebi be anyị ka anyị raise awareness nọmba 3 m chọrọ ikwu maka ya bụ ka anyị chọkene ndị na-ego ụmụ mmadụ na be anyị ọ bụrụ na bido charity begins at home bido na your own village ọ bụrụ na ị nụ na ụdị ihe a mere ọ bụ sọsọ ndị na-elenu si jee chọọ ndị na-ego maka a sị onye bịa ya bido n'oge chọọ di or chọọ nwaanyị ka ị wee ghara ịchọ nwa mgbe time ruo ịmụ nwa ọ gara abịa ma ọ bụ na ị nọtego aka ọ wụ na be gị ọ wụ na ị ma na ị chọrọ ịmụ nwa na ị ga-amụ nwa na ndụ gị a bido n'oge because ịchọ nwa ihe na-acontribute na a na-achọ nwa bụ when you start late and oke ọchịchọ adịgo too much na ndị a na-achọ ka ha ga-esi go nwa mmadụ 800,000 o ha kpọsaburu 1 million ha fụzie buyer from 800 ejezie ha ile ndị a bụkwa ndị ejidere ke maka ndị ejiderọzi ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ ka anyị jego na comment section ọ ya enwe onye na-ekwu nke na-adaba o nwere ike o nwee one or two things anyị ga-afụ there nke a sị this country has gotten to this level god please have mercy the god of children is alive god of children is alive ka ha succeed today na ejidere ha or na anwụdezi ha ke maka ndị ana a na-ele ha gbanyụọ a na-ele steady in fact ihe m nwa na-eche bụ na enwego ihe a na-akpọ shipment ha na-eshipụzi ụmụaka outside the country and ọ bụrọzi sọ ndị na-achọ nwa na-eme ihe a o nwere ndị na-erip organ rippers na-achọ ma nke ụmụaka nke ọbụla ha fụrụ ha egoro ha na-erip organs ụmụaka these days hmm. nke a sị things are really happening in our generation i'm very scared who knows who knows what next God may your glory envelope and protect us. God forbid. Hmm. This is uh, this a destiny child. Okay, God thank you for saving his life. It's not over o. Ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na a kpọghara nwa from this lady because mgbe this man jesịa otu anya dị ya ọ nụọkwa ya anụ deceiving they have said it all and na account nke nwoke ka a chọrọ itinye ego the the the the girl the helpless ndị chagoro akwụ ndị agaracha tozita na-ekwusisa okwu na na township enwere ụmụaka they are they are too vulnerable and exposed to casualty victims there are a lot ka anya na-eru anyị na villages ọ ife m na-ekwu ka anya ndị be anyị na-eru na villages because onye mere ihe a kịta nwere ike ọ bụrụ na 1 percent out of 100 percent so 99 percent or 90 percent scot free enwe onye ma ihe na-eme there you know God have mercy evil ways of life God save us hey

It seems like people emere such a thing expect. Ụdị ihe a na-eme steady. Enwere ike in a month n'ala Igbo ka m kwugodu nke insinuate godu nke m ma n'ala Igbo ụdị ihe a nwere ike na-emezu 20 n'ala Igbo ya ka m ghara ime exaggerate you know God bless your handwork you, you guys are unique and special

Who is this guy? Who is these people who want to buy this baby? Let's go after also or after these guys na-ego ndị mmadụ because is either na ha bụ ahịa mgbere ka ha na-eme or na ha na-eme bod eh, gịnị ka a na-akpọ ya organ plant eh, organ harvesting because ọ ihe na-ewuzi kịta onye segide siga lung ya nwụọ o jee chọọ organ o jee chọọ lung mmadụ buru ihe ha na ha ha multi millionaire mgbe gboo ndị na-ele slaves ọ hanwa bụ ka bụ millionaires e nwere ndị so wee le slaves mgbe gboo i will bring the story here because e nwere some fact kịtazị ọ ndị na-ele organ home and abroad ha multi billion eh, or trillion business ọ na ha aga on may god protect his children may he keep us safe because this is a very innocent child ọ ka anwụ kịta just for nothing look at ihe na-aganụ bikonu ọ gwụ ka ọ ra m n'ọnụ